Wawa mfumu monga mukudziwa ndimakonda kukamba nthawi zonse zokhuzana ndi friend ndimanena kuti akuluakulu osamakhala ma friend nde lero ndabwera ndi nkhani nkhani yake yokhuzana ndi friend nkhani imeneyo ndi history inachitika mu chaka cha 1986 ku Nigeria ku Nigeria kudali mkulu wina wake amene ankatchedwa Ibrahim Babangida Ibrahim Babangida adali ndi best friend wake best friend wakeyo anali Mamman Jiya Vatsa Mamman Jiya Vatsa adali best friend wa Babangida, china chilichonse ankapangira limodzi. Anthuwa adakulira limodzi kuyambira primary mpaka na secondary adapita ku school limodzi. Atamaliza maphunziro awo, onsewa adajoina army. Atajoina army adawatumiza ku India. Anabwerako. Atabwerako, zotsatira zake Babangida adapatsidwa mpando wa ugeneral. Udindo umenewu udali waukulu kwambiri. Vatsanso adali ndi maudindo ake ang'onoang'ono. Komanso Vatsa adali ndi khalidwe lake lokonda kulemba mabuku. Ankakonda kupanga publish mabuku. Ankalemba mapoimu ndi zinthu zina zina zosiyanasiyana. Adali mnyamata waluso kwambiri. Ndiye akukhala, iye akukhala, iye, nzake uja ali General. Ndiye Mr. Babangida. anapanga chiganizo chofuna kulanda boma m'manja mwa Buhari. Zotsatira zake adapanga gulu lake kuti alande boma m'manja mwa Buhari mophatikizana ndi Vatsa. Vatsanso anamthandizira mnzake uja kulanda boma. Boma lija linalandidwa. Ndiye atalanda chonchija Babangida boma lija, adayamba kulamulira mwezi utatha vatsa anapanganso gulu lake ankafuna alande boma m'manja mwa mnzake babangida nde babangida adamva mphekesera kuti vatsa apanganso gulu lake afuna alande boma zotsatira zake babangida adammanga vatsa best friend wawo Best friend woti china chilichonse ankapangira limodzi ngakhale pa tsiku la ukwati wa Vatsa Best Boy adali Babangida ngakhale pa tsiku la ukwati wa Babangida Best Boy adali Vatsa anali ma best friend kwambiri zotsatira zake adamumanga Vatsa pamodzi ndi gulu lake limene amakonza adawatenga adakawaponya ku Kirikiri prison ataponyedwa kuma Kirikiri anthu enanso otchuka adamudzudzula Babangida ankamupempha kuti chonde akhululukire anthuwa zimene wapangazi si zabwino anthu ngati achina JP Clark komanso Chinua Achebe. Chinua Achebe adali munthu otchuka wolemba mabuku, adalemba mabuku osiyanasiyana ngati Reason With Nigeria komanso Things Fall Apart ndi amene analemba buku limenelo. Ndi munthu oti anali wanzeru kwambiri. Koma Babangida sanamvere. Zotsatira zake adalamula asilikali ake kuti awawombere anthu aja ndipo anthu aja adawomberedwa onse adafa. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro. Akuluakulu, zinthu zikamakuyenderani si bwino kumapanga ma friend ndi anzanu akalekale. Ndipo anthu ambiri amakamba zimenezi. E, pano zinayamba kuwayendera, pano anasintha. Akuluakulu, amene amasintha aja n'kulinga ataona. anthu ambiri akuphedwa chifukwa cha ma best friend anthu ambiri apangidwa chipongwe chifukwa cha ma best friend iweyo zinthu zikayamba kuyendera kenako wapanga chiganizo ndimtenge best friend wanga ndimuyike apa iyeyo tsano amangopanga compare iweyo ndi iyeyo chifukwa chakuti sakufuna kuvomereza kuti iye uja ali pansi pako amakupanga chipongwe ndi cholinga choti mufanane Akuluakulu, ngati pali chinthu chovuta pa dziko lapansi ndi kuvomereza. Anthutu amakanika kuvomereza. Zotsatira zake amaphana, zotsatira zake amapangana chipongwe. Nkhani muzaone anthu ambiri amene zimayendera amasintha ma friend zikayamba kuwayendera. Sizoti amapanga matama, mm koma amaopa, amakhala kuteteza moyo wawo.